imatchuka ngati kuti ndi boma la alomwe eh, komatu mafumu atatu kapena anayi ndi achiyawo ta oh, kuli ayawo ambiri ku mulanje mkanda ndi wachiyawo eh, mthiramanja ndi wachiyawo chikumbu ndi wachiyawo matipwiri ndi wachiyawo
ndiye kuti mwina ndiye si jo- ndiye ndi juwayeyi kumukena kukhala juwayeyi nanga si ndi chiyawo Eh, koma ndikuyankhula ndi munthu wachichewa iya chichakula
timva zambiri za mvula yakale chifukwa ndi zimene kufuna ndimve pano Zimenezi. komano mwangobwera mwachidule chabe kuno kumala simukhala kumalawi kuno iya iyayi mukukhalira kuti inetu ndimakhala ku united states ku new york oho university yanga long island university ili ku brooklyn ndipo brooklyn ndi mbali ya mzinda wa new york city aha nkomwe ndimakhala ndamva kuti mukuphunzitsa komanso mumathandizanso zina ndi zina kumeneko Ku- pa university pamakhala makomiti osiyanasiyana okay ndipo ndakhala posachedwapa ndinali mlangizi wa ma students achifrika omwe ali pa university po sopano pano asankha ena okay chabwino panono ndili mkomiti yomwe pa university pakafunika zisankho za maprofesa komiti yopangisa zisankho zimenezo ndine memba panono kapena ndatha zaka zinayi pa nthawi ina ndinali mu komiti yolangiza ma students achifrika komanso komiti imeneyi yokonzesa chisankho cha maprofesa ku university ntchito yanu ina imene mmachita pa chingereza amati archaeologist kuno ku malawi sitimayidziwa kwambiri yayi kuno timangodziwa ya musician teacher presenter eh, pilot koma archaeologist anthu ena mwina sangamvetsetse kuti ndi chiyani tatimasulirani akati archaeologist ndi ndani munthu yomwe amagwira ntchito ya archaeology ndi yomwe amakhala archaeologist ehe ntchito imeneyi ukayiphunzira umaphunzi- umaphunzira limodzi la maphunziro omwe umachita ndi kuwadziwa malo omwe anakhalapo anthu kale kuno timati timati bwinja kodi malo omwe anakhala anthu kale timati pabwinja timadziwa ineyo ndili ndi luso loti ndimayendayenda mtchire mwina ndi mwina ndiye ndimatha kuzindikira kuyang'ana ndi mmene lili dothi eh. kudziwa kuti pano panakhala anthu kale kale lake osati 1980 osati 1970 ayi ndikunena kale ngakhale tinene kuti 3 million years kale kale kwambiri 3 million years or 100 years ago zonsezo ndimatha kuziwa tsopano archaeologist ndi munthu yomwe akapeza malo amenewo eh. amafuna kudziwa kuti kodi anthu ankakhala pano chikhalidwe chawo chinali chotani tsopano chikhalidwe cha munthu chili pawiri eti eh. Ineyo inu bambo Chakhaza yes nditati mwachisanzo ndikufunseni kuti moyo wanu wa tsiku ndi tsiku ndi chani yeah kapena mumakonda chani Ehe. kapena mukakhala mumatani yeah pali njira ziwiri yeah njira yoyamba ndikuti ndilembe chipepala ya ndiye ndiyike mafunso Ehe. eh, timati questionnaire pa chizungu eya ndiye mundizikuyankhani ndiye ndiku- ndikupatseni Yeah. eh, Eh. ndiye muzindiyankha Ehe. muli ndi ufulu woyankha zoona kapena zabodza zaboza Eh, kuti anthu andisilire kuti eh, koma amene Aha. amakhala moyo wofewa so kwambiri tikambe mwachisanzo mwina ndikufunsani kuti kodi bambo Chakhaza mumasuta fodya Ine koma ndine.
mukuona kuti ayi ayi ndikanena kuti kuchalichi kuja ndanena kuti sinsuta fodya so pano ndikavomera Eh. sizikhala bwino pamene munena kuti ayi kapena kachibuku mmapangapo Eh, kuti eh, Eh, iyayi so munthu kuti umudziwe usafunse mafunso amenewo yayi ungonena kuti kuyambira lero kufika kapena miyezi iwiri ineyo ndikhala garbage collector wako ndizichotsa zinyalala kunyumba kwako Yeah. zija za dustbin ndizikataya ndine Yeah, chifukwa yeah. anthufe sitidziwa zambiri za moyo wathu zomwe timataya mu dustbin iya koma kumeko ndeko kosafuka musapitako iya ndikunena zoona so archaeologist ndi munthu yemwe amayang'ana zinthu zomwe anthu anataya kapena kuzisiya pambuyo mmene amasamuka pabwinja kapena mmene amafa zimenezozo nzomwe ine ndimakafuna ndikazipeza zimenezo zimandiuza moyo wawo ndasi mwini mujatu mwina ndikapeza kava ya botolo la kaunjika ndikuona kuti awa ni- kapena awa kapena ndu- chotsalira chija chimati filter ya, ya sigareti Eh, eh. awa anandiuza pa questionnaire paja kuti sasuta koma izi zikupezeka ndi zikupezeka zochuluka izi chabwino kapena iwo sasuta koma alendo awa amene amasuta ndipo amene amakhalitsa mnyumba mmenepo chifukwa tiku- tikubwera mowirikiza Inu tinthu timenepo inu mukudziwa inu mukudziwa Ndizomwe- ndizomwe ine ndimafufuza ndimapita pa bwinja nkukumbako chabwino kukumba kwake kumakhala kwa pang'ono pang'ono pang'ono pang'ono kuti usaphonye chilichonse osati kunyamula khasu kuti Yeah, ndikubwera ndi yeah, chikula pano yeah, yeah. bukhuli mukaliwerenga bukhuli chapter 5 title yake ndi the practice of archaeology chifukwa choti ndimadziwa kuti kuma- ndimalembera amalawi bukhuli Yes. ngakhale kuti ku zambia sukulu ina yalipanga ka adopt Oho. koma ndimalembera amalawi Okay. ndiye tsopano ndinadziwa mmene mwa- munafunsa bwino ndithu Eh. kuti kwathu kuno archaeology sitiidziwa Ah, yeah, kwenikweni yeah, yeah, yeah. inenso Ola ndinadziwa mwina akhoza kuona ngati pepani kuno kuba. Akhoza ngati wamisala.

nkuyang'ana pamwamba nkupeza kuti pano panali anthu kale Eh. koma sindimadziwa kuti the fact kuti kumene ndinapitako ndi mmudzi Ehe. pamenepo amalimako chimanga Ehe. ndikuti anthu onse anafika mandawo ali ata- ot- ot- oti anatseka kale anthu anafika Sa- osatoli panalima samadziwa, samadziwa. analima pamwamba Aha. iwo anasamuka posa samadziwa kuti koma tsopano ine chifukwa ndimadziwa ndikayang'anayang'ana dothi kuti apa panali anthu ndi ndani matanga ndinati tiye ndikumbe apa ehe ndinapeza manda anthu 7 oo wina anali mzimayi anamuyika m'mandamo ndi mbiya mphika 8 oo mphika wina anayika nsomba ya fulu yachikhalire oo mphika wina munali nkhuku yachikhalire uh, mbiya zinazo munalibe kanthu koma ndekha ndimati aa ngati anamuyikira nsomba ndi nkhuku ndiye kuti mwina munali ufa Eya. mwina munali madzi Munali zinthu musema. Eya, koma chifukwa nkhuku ndi nsomba zimasiya mafupa Yes. ndiye zimenezo zinatisonyeza ife kuti umu munali nsomba umu munali nkhuku manda omwewo tinapoli wina anamuyika atamkhalira wina atanyamula chilupanga chachikulu koma chilupanga chosati chingagwire ntchito chinali chija chongokhala chizindikiro pa chizungu amati ceremonial chinali atachipinda uko ndiye ndinati mwina uyo anali mfumu lupanga limenelo mukalipeza mu lake malawi museum kumangochi oho munalifukula pansi pansi
ndiye zimene zinandikondweresa kwambiri ndinamuitana physical anthropologist amapanga forensics ndi anthu a sayansi ina yomwe ngati forensic mwachitsanzo apolisi akapeza munthu woti wafa Yeah. koma sakuziwa kuti munthu uyu kodi anali wamamuna kapena wamkazi mwina apeza mafupa okhaokha anali wa msinkhu wanji amaitana munthu ngati ameneyo amatha kulidziwa fupa amatha kuziwa fupa la mzibambo Aha, amatha ku- Mzibambo wa zaka ama- zote. amatha kuziwa zimene- ndiye ndinamuyitana amene wa ku university of cape town ndi anabwera kuzandithandiza kuti iyeyo chifukwa ndi expert pa mafupa a anthu kwambiri anabwera kuzandithandiza kuti ndiziwe kuti uyu anali wotani uyu anali wotani so zimenezozo wina atati mkuluyu ndi wamisala sikukhala kapena mfiti kumene ofukula manda sikukhala kulapa koma ndi ntchito yomwe ndimachita a yusuf juwayeyi ndi archaeologist akuphunzitsa ku university ku long island

ah, ngati munthu Eh, eh, nyimbo mumamvera kapena mumakhala mumangozera kuti mafupa a anthu ndi Ine kapena- ndimamvera. Oho.
Eh.
ngati titati tikupatseni mwayi kuti mutisankhire nyimbo yoyamba ingakhale ya ndani nyimbo iliyonse mutandipasa ya daniel kachamba daniel kachamba Eh, yeah. zachikalekale zonse zinthu zake kwambiri Za mafupa zo- nanga ine sindi zamasiku ano tu si nyimbo amayimba ngati akuyankhula sopano kodi mumavina bwanji nyimbo yayamba pano yathanso nyimbo atipamene ndipakala sizungani mvire nyimbo zikupangitsa iwe kufuna gule ndiyo nyimbo daniel kachamba ndi nyimbo imene ikhale yoyamba mu programu yathu ya lero ya cruise 5 chidwi chopanga zinthu ngati zimenezi chinabwera bwanji potengera kuti nthawi zambiri mwina anthu tikamakula kuno ku malawi tikakhala ana timaphunzira zimene tingakhale pakuona zimene tikuziona mwina makolo akonda aphunzitsi akamabwera iwe umasirira kenako umadzakhala mphunzitsi ezo asilikali apolisi adrayiva chani Ezo. koma zinthu ngati izi zomakhala ndi chidwi kuti ndifufuze kuti kodi panopo kale kalelo panali ndani zina- mu- munachipeza bwanji chidwi imeneyi Ine ndili ku Chancellor College ndinkakhoza kwambiri phunziro la history.
Okay.
Ndiye mphunzitsi wina komwe koko panali lingaliro loti mwina ndipite ndikachite maphunziro kufika pa PhD a history. Okay.
Koma zomwe zinachitika chaka china pa holiday. Ah, anandilemba ndinapanga ganyu panabwera m- archaeologist wina wa ku Zimbabwe. Okay. Timati Keith Robinson. ndiye ndinapita kukagwira naye ntchito ku chilinga ku mulanje ngati assistant wache okay amene ndi archaeologist woyamba kundiphunzitsa ine kuti pansipa usamangoti pansi Kuzi- zizindikiro zake ndi izi izi izi tiye tikafunefune uh, masaiti timati pa- ma- mu archaeology timati masaiti mabwinja omwe anakhala anthu kale ndiye ndinaona kuti archaeology kwa ineyo Ehe. imandikondweretsa kuposa history history eh, eh, eh. pomwe ndinatengera pamenepo Ah. ndiye nditatsiriza ku chancellor college ndinakalowa ntchito ku department of antiquities yes komwe ntchito yache inali kufufuza zakale amasunga mbiri koma kumeneko zakale zache amafufuza za oral tradition Aha. kumafunsa azigogo mbiri yawo yakale nkumalemba kale munkatani Aha. kale zinkatani Aha. Ehe.
moti ineyo iyi ngati pali mafumu omwe makamaka chino chigawo chakumwera ndi mbali ya kupakati kuno omwe sinayankhule nawo ndi apang'ono Ezi? mchaka cha 1973 72 73 74 Eya. eya so zimenezozo nditapita ku antiquities kuja chifukwa cha chidwi changa ah, ndinadzapeza scholarship yopita ku university of california berkeley ku united states Okay. kumeneko nkomweno ndinaganiza kuti basi ine ndikhale archaeologist ndiye ah. ndinakatenga masters degree in archaeology philosophy ndinakatenga madigiri atatu university imeneyo masters degree philosophy candidate for philosophy degree and doctor of philosophy okay.
ndiye nditachita zimenezo ndinabwera kuno mhm. kumuzi yes.
nkuyambano ntchito ku antiquities ino yofufuzano Aha. full time yes ndiye zimenezo ndinachita kuyambira 1982 Ehe. mpaka na ma 1991-92 ndiye anazandipanga promote pa, pa, mo- pa ntchito imeneyi kukhala commissioner for culture okay. malawi kuno Eh, ndiye nitakhala commissioner for culture ntchito imene ndi administration ndiye nthawi zaka zino ndinakhala commissioner zokumbakumba kwambiri sindinachite komanono ah, nditakhalano professor nazapitiriza ntchito ya archaeology kumafufuza chotsatira chake ndiye buku mwalionali buku limeneli ndipo timva zambiri za buku ili limene mu- mwalikhazikitsa kale ngati bukhu limeneli tilikhazikitsa linatuluka chaka chatha koma ku america anatilo- anatilesa kuyenda chifukwa cha covid covid-19 yes yes launch kapena kukhazikitsa tikanachita chaka chatha koma panono tichita saba- na- loweruka Okay. sabata ya mawa pa 24 Okay. pa 24 july ku mount soche hotel buku ili akuti archaeology and oral tradition in malawi origins and early history of the chewa zonena kuti mbiri yonse ya achewa ikuyenera kupezeka m'buku ili mwina tisanafike ku buku ili a Juwayeyi um, mwachitako ndithu tukafukufuku wa mbiri ya anthu timamva kunena kuti kunja kuno kuli um, technology ya chizungu chake chimene amatha kuona kuti fupa ili mmene mukunenera muja am- amati carbon dating yes kumatha kuona kuti anthu oti anakhala kale kale ma 1800 chakuti ma Ndithu. 1700 chakuti ndithu nzothekadi zimenezi kwambiri sikumakhala kungoti kungonena myth sindingatsutse nanga si amangoti ah ndaliona fupa ndi- yeah si- sizo chifukwa natural science ndi science yomwe imakhala kodi ndingati chani pachewa exact ndi yachindunji eya yachindunji tsopano carbon 14 dating method imakupasani nthawi yeniyeni yomwe zinthu zinachitika kale M, njira zimenezi zilipo ziwiri, pali ina amati potassium argon imene ndi ya zakale kwambiri za mamiliyoni. Tsopano carbon 14 amapanga date m- zinthu zokwanira m'mbuyomu kukwana 75,000 years kale kale kale kale eh. zomwe zimachitika ndi zokuti tikamapuma mpweya ifeyo timapuma oxygen koma timatulusa carbon yes Ma- zi- uh, ujeni uh, mitengo ndi mauzu ndi zina zimatenga carbon uja nkumatulusa oxygen aha tsopano pali carbon wina yemwe ali radioactive amene ndi carbon 14 amene uja mitengoyi ikamutenga heti ikamutenga satuluka amakhala momwemo okay chifukwa cha chimenecho mtengo anthu kapena tinene kuti nyama zikadya maudzu zimadyanso zimatenga kaboni amene 14 uja satuluka nazonso zikadya kaboni amene uja satuluka zikhala mwa iwowo makamatilira mkatimo ife tikadya mbuzi kapena ng'ombe tamutenganso carbon 14 uja akakhala mwa ife satuluka amadzatuluka ukafa oho mtengo ukaudula wagwa wafa carbon 14 ayamba kuthawa timati taking off okay Mu- munthu ukafa carbon 14 anali ayamba kuthawa kaya ndi nyama zinthu zomwe zinali zolengedwa osati zosalengedwa ngati nya- o- okay, mwalanso ndi wolengedwa koma zinthu zamoyo ndinene choncho zinthu Yes. osati zolengedwa koma mwalanso ndi wolengedwa koma kuti zinthu zomwe zinali zamoyo zamoyo ehe. organic yes zimene zimakula aha Ehe.
zikafa carbon 14 uja amathawa chabwino ndiye pamatenga 5730 years kuti theka la carbon 14 lichoke mwa chinthu chilichonse chomwe chafa ndiye amachoka pang'ono pang'ono pang'ono pang'ono senza kuti wina umatha kumpeza ndithu wotsalayo chifukwa choti carbon 14 ali radioactive wotsalayo atenganso 5730 years kuti theka lake lipezeke ndikuti kuti ipezeke kotala kapena chachinayi chauyamba uja ndikuti pakhale ma 5730 years awiri ndiye amakhala akuchepa akuchepa akuchepa pa- after 75000 years amakhala wachepera kuti mashini omwe tili nawo masiku ano samatha kumuona samatha kumuona ndiyeno omwe tikapeza tikapeza tikamakumba sitifuna kuti tiwononge fupa lomwe talipeza kuti chifukwa kuti akapeze date yo ndi kuti fupa lija akaliononge mmashini akalipere apange ma- omwe amapanga za chemistry science yawo atiuze date ife a archaeology chifukwa cha chimenecho timafuna makala chifukwa makala ndi mbali ya, ma, ya mitengo mitengo Mtengo womwe anawotcha pamoto ndiye kuti mtengowo unafa. Carbon 14 wa mtengowo wayamba kuchoka. Ndiye timafuna makala choyamba. Tikapeza makala ndi omwe timawatumiza ku laboratory. Kumeneko akawayeza ndi akatiuza kuti mtengo umenewu unafa chaka chakuti. Chifukwa tikufuna kuti tilondoloze mbiri ya mtundu wa Achewa amene ali kuno ku Malawi chifukwa mlendo wathu mpulogalamu ya lero a Yusuf Juwayeyi anachita kafukufuku ndipo ndikhulupirira kuti atiuza za chi- za chindunji zokhudzana ndi dziko lino komanso mbiri ya Achewa. Musadikire mukhale pomwepo chifukwa akufuna atisankhire nyimbo ina koma akuti amakonda nyimbo zakale kwambiri chifukwa iwowo sangamatuluke pano kumakamvera nyimbo za masiku ano ya koma nyimbo amamvera ndi zoti amazipeza akamafukula

Archaeology and Oral Tradition in Malawi, Origins and Early History of the Chewa. Buku lalikulu ndithu limene lili ndi mapeji almost 200 uh, komanso lagawidwa m'machapta ambiri kotero kuti sitingakwanitse kuti tilimvetsetse mu tsiku limodzi komanso mwina sicholinga chathu nkhani ndiyoti mukagule mukagule kuti muwerenge mumve zambiri koma ife tingochita mosuzumirako apa ndi apo Mbiri ya dziko la Malawi imaonetsa kuti mtundu wa kuno kuma unayamba bwanji, An- anthu oyambirira kubwera kuno anali ndani? Mukamafufuza ndi maso anu omaona kuti apa pansipa adayikapo mafumu akalekale achiyawo apa panali ujeni, zimaonetsa kuti mbiri yathu ndi yotani. kuti tinene anthu oyambirira kubwera mpovuta ehe chifukwa anthu oyambirira kukhala mdziko muno osati kumalawi kokha kuno koma mbali yonse zonse za mu africa muno anali anthu omwe sanali alimi iyayi oho ndi anthu omwe mwa- moyo wawo wonse amasaka nyama kapena kufunafuna zipatso kapena mizu nkumadya masiku nkumatha kuno kumalawi anthu amtundu oterewo Akuluakulu ankati abathwa Oho. kapena akafula kapena amwandionera kuti Timamva kuti anali tianthu tifupifupi kwambiri. eya amati anali anthu afupi afupi Kuti kufupi kumeneku sikuti kunali koti ngati kuti mmene amaonekera pano kuti pena pali anthu atatu ali afupi. Koma onse nthawi imene anali tinali tifupifupi tokha. anali anthu afupi afupi tsopano anthu amenewa moyo wawo wonse unali umenewowo wosaka nyama kapena kudya zipatso kapena ngati amaziwa mitengo ina yoti mizu yake atha kuidzula nkudya nzomwe amachita mu archaeology timati hunting and gathering kapena foragers kuti anthu ofunafuna zinthu nkumazipeza nkumadya tsono anthu amenewo anali mbali yonse ya mu southern africa muno panopo anthu amenewo atsalira kumbali zino za south africa botswana namibia Aye. koma anthu amenewa chifukwa moyo wawo unali umenewo Yes. sanali anyonga pa nkhondo Aha. ndiye panabwera nthawi ngati kumalawi kuno anabwera anthu achikumbe omwe moyo wawo sunali umenewo moyo wawo unali wolima anthu amenewa timati abantu
amachokera kuti abantu anthu amenewa anachokera ku west africa malire a eastern nigeria ndi western cameroon oho chapter 2 m'buku ili ndalemba za abantu moti kuti mudziwe mmene anthu o- odziwa ulimi mmene anafikira kuno anachokera mbali ku- kumeneko deti yoyamba kwambiri ya anthu amenewa m'malawi muno ndi 320 ad mmene anafika kuno Ei. date imene tinayipeza ku mangochi ku nkope ku mangochi ehe Eh, ndiye anthu oyamba amenewo mtundu wa chibantu moti chapter 2 chonse chikukamba za abantu mmene anabwerera kuno amenewo ndiye anali anthu oyamba kubwera m'malawi muno koma sitingadziwe kuti mtundu wawo ndani wina nzathu wina wa anthropology ananena kuti kapena amenewo ndi anthu omwe amayankhula chichewa koma ine ndatsutsa m'bukuli kuti anthu amenewo samayankhula chichewa ndipo ndapereka zifukwa zokwanira zosonyeza kuti anthu amenewo samayankhula chichewa chifukwa achewa ndawadziwa chifukwa chakafukufuku aka ehe eh. koma ndiye kuti anthu amenewo koma analinso anthu oyendayendatu abantu amenewo anthu amenewo chifukwa mmene amacho- mtunda mwaonerawo ndikutali kwambiri yes anthu amenewo anali magulu awiri eya Onse anali m'malo m'malire a mai- maiko a masiku ano a Eastern Nigeria ndi Western Cameroon. Atachoka kumeneko anagawanikana, ena anayenda kumabwera kumwera kwa Africa, yes ena kummawa kwa Africa, East Africa. Tsopano, awa anabwera kumwera anali ku west africa aku west africa eti aku omwe anapita ku east ndi omwe anazazungulira msanga nkuzafika ku south africa koma chokondweretsa ku malawi ndikuti ngakhale achewa ali kuno chifukwa dera loti tili kuno ndi la ku east africa koma achewa ndi aku west anati anali gulu la anthu omwe anangoyenda mbali ya ku uh, atlantic ocean uko osati ku indian ocean Oh. aku indian ocean ndiomwe anakafika ku south africa Yes. ena nkukakhota kumazalowanso cha mu zimbabwe Yes. amenewo ndiomwe anali oyambanso kubwera kuno ku malawi tikudziwa bwanji kuti anali oyamba kubwera kuno ku malawi mm. chifukwa chinthu china chomwe ife ma archaeologists timachifuna tikamakumba makamaka tikapeza malo oti anthu anakhala zaka zosapitilira 3000 mm -hmm. ndi miphika oh. mapale uh -huh. mphika ukasweka phale lija mukalitaya likhonza kutha ngakhale 8000 years oh bwinobwino ndi chinthu chomwe timachifuna chimene chocho so tsopano malawi muno chifukwa choti tagwira ntchito nthawi yayitali tikuziwa mtundu wa mapale omwe unali kuyambira 320 ad ndanena ija mm -hmm. kufika 1000 ad mm -hmm. makamaka kufika 800 ad mm -hmm. tikuziwanso mtundu wa mapale omwe unali kuyambira 800 ad oh. kufika 1200 ad tikuziwanso mtundu wa mapale omwe unali kuyambira 1200 ad mpaka nakumalira kufika tsopano lino
kusonyeza kuti munatha kupeza kuti ndi mtundu wanji woyamba weniweni umene unabwera kuno ndi achewawo kapena mwina achewa mmene amayenda kumabwera kuno kuti kuno kuli mtundu wina kale umene mpakana panopo udakalipo chifukwa ma- akafulawo adathatu iyayi koma tinene kuti Hmm? achewa ndi mtundu omwe mbiri yake yadziwika kwambiri yes ndipo pa mitundu yonse ili m'malawi panopo palibe mtundu womwe deti yake lili lakale kwambiri kuposa la achewa chabwino pokapoka tipange research ina nkudzapezanso.
nditi- aha koma ma, ma, kuya, ku, pa deti la lero yes titati tenge mitundu yonse ya malawi sitipeza palibe mtundu omwe deti yache tikuidziwa kuti iyi ndiyoyambirira kuposa ya achewa zikhonza kutheka kuti zimenezi zili choncho chifukwa mitundu inayo sinayiphunzire koma pakhoza kudzapezeka umboni wina mtsogolomo Aha, kudzati ko- "Ah, taonani izi Aha. zikusonyeza kuti mtundu wakuti wakuti Aha. ukupezekanso wina koma usanafika lero zili choncho tsopano Mbiri ikuonetsa chani pa zimene zinachitika a Bantu atafika nkudzapezana ndi a Bathwa kapena a Kafula kapena a Mwandionera pati? Chifukwa tiku- tikaona ma- makono sitikuonanso mtundu wa a Bathwa amenewa anthu omangokhalira ngati mmene maiko enawo adakalipo koma chakuno ku Malawi ndi maiko ena mbali yakuno ku Africa sakuoneka ayi. Eh, pamenepo tidumpha tipite patsogolo kapena nthawi ya 4 500 years zapitazi okay kalonga atafika kuno mfumu ya achewa kalonga ali ndiye ndi mfumu ya achewa kuchokera kuti kuchokera ku luba ku kongo uh-huh. anapezana ndi abathwawo uh-huh. nkumenyana nawo chabwino ndiye malinga ndi oral tradition ino nkha- nkhani yokamba Yokamba pakamwa ndi tsopano. pakamwa. abathwawo anawathamangisa chifukwa analuza nkhondoyo nkuthawira kupita kumwera ndiye in- inacho okamba nkhaniwo ifenso tikamayipanga stadi timanena kuti chifukwa malawi muno mulibe abathwa abathwa mtundu wa chibathwa umapezeka kuwoloka zambezi ku south yes mwina anathawa kukafika kumeneko chabwino koma abathwawo pothawa amanena kuti anata, anataya ng'oma yawo ng'oma imeneyo zinache mbiliwiri idakalipo achewa akuisungabe
kwa make wana akuisungabe ku Msinja kumeneko
chithunzi chake chili m'bukhumo ndinapita ndakayiona kungoti chifukwa ndine mmene mwanenera muja

pati iyoyo Ehe. ni kwambula Namuno ndo kachitu- kachituzi. kachiwiri Mpera.
kachiwiri kachituzi Eh, kachiwiri kachiwiri.
Tipumire mu programu ya Cruise 5 kucheza ndi a Yusuf Juwayei amene adafufuza mbiri ya dziko la Malawi komanso mubuku ili akulemba za mbiri ya mtundu wa Chewa kuno ku Malawi. Tipumire nyimbo yachitatu. nyimbo yachitatu mutandifunirapo nyimbo iliyonse ya Lucius Banda yes koma ikhalepo ikukamba za ndalendale nyimbo ina iliyonse ya Lucius Banda koma ikhale yozotola kwambiri kumbali ya ndalezi tiyang'ane nyimbo imeneyi mbiri ya achewa ikuti bwanji achewa anafikira kuti kuno ku malawi ndipo panopo timaona kuti ngakhale pakati apa zimakhala ngati pena andale akokere uku achikhalidwe akokere uku koma timaona kuti achewa pali ena ali ku zambia ena ali ku mozambique ena ali muno mmalawi ngakhale muno mmalawi udabwa kuti chigawo chakumwera akuti ayi uku ndi ufumu uyu ndi achewa ayi pano pa chigawo chapakati ndiye pamene akuoneka ngati ayanga kwambiri koma ukamalowanso cha uku ku kasungu kwana kuti "Ah, kodi achewa amenewa zidakhala bwanji tatiuzani kuti inuyo mkafukufuku wanu munapeza chani nkhani ya achewa
achewawa atachokera tayambira nawo ku cameroon paja Yes. tinanena kuti anazafika kummawa kwa dziko la zaire Yes. malo amene amati kuluba pafupi ndi ku lubumbashi okay atafika kumeneko malinga ndi oral tradition mm -hmm. achewawa anali magulu awiri mm -hmm. gulu lina otsogolera ache chiwongo chawo ndi abanda mm -hmm. gulu lina ndi aphiri uh -huh. tsopano anayamba kuchoka kuluba ndi abandawa mm -hmm. nkufika Iwowa ma stage awo ambiri sakudziwika chifukwa anachoka mo, moyambirira kwambiri okay. chomwe timadziwa nkuti ku Malawi kuno anazafikira kukaphirintiwa kumeneko ndi kulilongwe kulilongwe kumsinja eh, komano kaphirintiwa ndi phiri kudzalanyama koma papachi oh, ye, ye, ye, ye. Eti. Yeah. mbukumu ndikumatchula kuti kaphirintiwa msinja Ehe. chifukwa kumsinja kunkomwe analima nkomwe kunali midzi tsopano paphiri pa kapirintiwako mpomwe panali kachisi wawo hoho oh ehe gulu limeneli limasogozedwa ndi mzimayi mzimayi amene timati makewana zina lina mangazi koma ndi mzimayi ameneyo anali mtsogoleri wa klani ya Banda. Patatha zaka zambiri, gulu lina la Achewa la clan ya Aphiri, la chiwongo cha Aphiri linanyamukanso ku Luba kumafunafuna kokhala. Komano Achewa a Chiphiriwa anafika pa Choma, anafika ku Choma ndi kuti?
Choma
si ena omwe afufuza mbiri ya achewa amanena kuti ndi kumpoto mbali ya kukaronga okay ena amanena kuti ndi mbali ya kumzimba okay koma ndi chakumpoto E- ena amanena kuti ndi mbali mwa malire a malawi ndi province ya tete ya ku mozambique Oho. yankho lake sitikudziwa kwenikweni chabwino ngakhale phiri lotchedwa chewa Ehe. omwe anthu ena amaganiza kuti pamenepo mpomwe achewa anayamba kuzinena kuti ndife achewa

kupita kumawere a nyangu anapita ku ulongwe kuchokapo kumawere a nyangu ndi kuti kumawere a nyangu pafupi ndi kubalaka oho pali mapiri awiri okhala ngati mabere aha ndi amati mawere a nyangu mawere a nyangu nyangu ndi ndani nyangu ndi mayi kapena mchemwali wa kalonga oho ndiye nyangu ndi Nyangu. mawere a nyangu iwo amaganiza bwanji Nyangu pakanakhala pa chizungu bwenzi ndikuti ndi queen mother wa achewa oh. nyangu ndi anali wamphamvu kuposa kalonga mukudziwa achewa ndi anthu omwe amapanga chikamwini timati mm-hmm. chikamwini yes tsopano mwambo wa chikamwini ndi azimayi amatenga mphamvu mm-hmm. kuposa azibambo zoona ngakhale kuti ngakhale kuti azibambo amatha kukhala ngati akukhala patsogolo mm. koma titati tinene zoona mm. zomwe akupita nazo patsogolozo mm. amakhala kuti auzidwa ndi azimayi ndiye nyangu eh. tinganene kuti anali queen mother chabwino nchifukwa chake ha, ufumu wa kalonga unazapunganizika undi ataganiza kuti achoke pa mankhamba apite kumene aliko chifukwa achewawa atachoka pa ulongwe kufika ku mankhamba onse anali limodzi undi anali komweko yemwe sanafike kukakhala mankhamba ndi lundu ndi kaphwiti aja ali kuchikwawa mutafunsa achewa ambiri amangonena kuti anthuwa an- sankagwirizana pa mankhamba kapena akuti paujeni pakapirintiwa Pakapirintiwa. koma chifukwa kalongayo amafuna kulanda mphamvu ya makewana oho amafuna kulanda mphamvu ya makewana sizinatheke so ife ofufuza maka oral tradition amanena kuti kodi sizinatheke bwanji mphamvu ya mafumu kuti uwine sikuti uwaphe anthu onse yayi ungoononga chomwe amadaliracho ukachiwononga chimenecho umakhala woononga kuti wawina kalonga chomwe amafuna ndi kugumula kachisi wa kapirintiwa mhm. chifukwa amadziwa kuti akagumula kachisi walandaso mphamvu ya makewana mhm. analephera chifukwa kuti ukafika pakachisi wa kapirintiwa inetu ndinayenda 4 mhm. hours yoyenda ndi mphamvu kukwera phiri la dzalanyama kuti ndikafike pamenepo kwati anditenga mafumu akomweko

kenako nkutiuza imani apa iwo nkukalowa sinakalowa iyayi iyayi ndife osavinidwa sinakalowa mapazi oponda anyamawo iyayi ayiziwenezo mbali ina Mbali ina. pamenepo ine sinafika koma Okay. ine nafikapo Oho. koma pakachisiko malo awo nkhalango yomwe munali kachisimo nafika kumenekoko ndiye kuchokera pa, pa chifukwa kalonga sanathe kumu- kumuwina Mugu- makewana Aha. anthu aja analowa mugwirizano pa chizungu timati diplomatic arrangement a truce a, a truce Ehe. analowa mgwirizano kuti chabwino anthu ife tikuyankhula chiyankhulo chimodzi Eh. tonse tachokera ndife kumodzi. amodzi ife zomenyana zizithe iwe makewana ukhala woyang'anira zonse za kuuzimu zachewa Tsopano Kalonga ndiye akhale timati secular uh, activities mm -hmm. Kalonga ndiye wa mphamvu za ndale mm -hmm. zogawa malo zolamula mm -hmm. za malonda mm -hmm. zonse kusankha mafumu kugawa malo zonse za Kalonga mm -hmm. ndiye atachoka pa kapirintiwa anthu ena anatsala kukapirintiwa ambiri kalonga ano amafunafuna malo makewana naso anali kukapirintiwa kalonga amayenda yekha kufunafuna malo nkukafika ku pamayera anyango Oho. ndi muja ndanenera mu yes mpaka na kumankhamba aha kodi mankhamba ali kuti mankhamba
nchomwe chinandipangisanso ine kuti malowo ndiwafunefune ndiwapeze muwapeze chifukwa mankhamba ndi malo amene ali ndi mbiri ya- yakuya kwambiri Yeah, tsopano ndinawerenga buku la mbiri ya achewa la josiya ntara yes nthala yes yemwe ananena kuti mankhamba ali malo akuti ndiye ine ndinadabwa kuti ngati malo a mankhamba wa- a- akuwaziwa nthala chifukwa chani mbuyomu palibe wina yemwe anafufuza ndiye ine nda anzanga kwa antiquities ndinati tiyeni tikapeze mankhamba tikapeza ndifuna kukumba mankhamba ndiye tinapita timadziwa mbali yake chifukwa anatiuza kuti mankhamba ili pafupi ndi kumtakataka oho ndiye tinapita kumene kuja pafupi ndi kumtakataka tinawapeza malowo ndipo omwe tinakumba ndiye zomwe ndinazipeza pamenepo zikusonyeza kuti inali headquarters kapena kuti capital ya achewa Mhm.
pamankhamba pamankhamba koma siyinayenera kukhala ku kaphirintiwa popeza ndi kumene kunali makewana ikanayenera kukhala ku kaphirintiwa chifukwa nkumene kunali makewana koma mu mbiri ya anthu kawiri kawiri timatenga zomwe amachita andale kusiyana nda achalichi yes ndiye akalo a- achewawa Ehe. ngakhale kuti makewana ndi amene anayamba kufika kukaphirintiwa ngakhale kuti kachisi wamkulu anali kukaphirintiwa atakhazikika headquarters yawo mankhamba
zimenezo zimene tikuphunzira lero mpulogalamu yalero ya cruise 5 mbiri ya achewa komanso mbiri ya dziko la malawi zambiri zikupezeka m'buku ili limene analemba ndi a yusuf juwayeyi amene ndi mlendo wathu mpulogalamu yalero ya cruise 5 tipumire kaye kuyika nyimbo number 4 nyimbo number 4 mm. mutandiimbirako nyimbo ya kalimba yes sometimes, sometimes i wonder exactly Mutafika pa Mankhamba, kwa inu ngati archaeologist ndikukhulupirira kuti simunagonetu mtima kukankha kuti kodi ndi- ndipeza chiyani pano chifukwa as an archaeologist mwina imakhala kuti mukapeza zinthu zimenezo mumakhala kusangalala kudzazidwa ndi chimwemwe kwambiri.
tikapeza malo aja eh. ngakhale kuti ifeyo taphunzira eh. kuwazindikira malo ukaona dothi eh. kuti apa eh. pakusiyana ndi apo eh. chifukwa chani pakusiyana yeah. ndiye timanena kuti apa ndi apo mmene likuonekera dothili ndiye kuti anthu amakhala pano osati apo ndiye pamenepo umakumba pang'ono timati test pit kuyesa kuti kodi ndikakumba apa palidi zinthu pansipa ndiye zinthu zija ukazipeza ndiye umadziwa kuti oh ndi bwinjadi mmakumba kuya kwakuya bwanji kukumba kwake iyayi umangokumba Test pit. mpaka na zinthu zija zizipezeka Oho. mpaka na ufike poti zasiya kupezeka okay chifukwa zinthu tikazitaya Ehe. zimakwiririka eya ndiye zimakwiririka kukwiririka aha ndiye tikapeza malowo timakumba kuti basi nkumangokumba ukamazipeza basi nkumasunga kumasunga kenako waona kuti wakumba 2 feet sukupeza chilichonse yeah. basi zatha ehe nditafika pa mankhamba mm -hmm. tati okay taona pano nkuthekadi kukhala pa Mankhamba kuti tikakumba tipeza zinthu zoyenereza ufumu mm -hmm. chifukwa malawi muno ndakumba mwambiri oh. eh. sindinapeze zinthu ngati zomwe ndinapeza kumankhamba ngakhale pang'ono mwakumba mwambiri kuno kumalawi eh, eh, kwambiri sindinapeze zinthu ngati zomwe ndinapeza pa mankhamba
mumakumba ndi khasu ndi chani
chida chathu chachikulu ndi builders trowel mpeni wa builder uja eh. ya chifukwa ndimaona ma archaeologists akamakumba sikumakhala mapiki kusamula yotiya piki ngati pamwambapa pali polimba kwambiri eh, kumangochita poyambira kenako iye mwandiphwanyira mafupa ukatero trowel ikakhala kuti chinthucho cha delicate kwambiri kuti sukufuna ngati fupa eh. kuti chifukwa fupalo lofunika kukumba usalikande kuti ukathe kusiyanisa kuti kodi fupali munthu nkhukuyi atadya hmm. mphaka analilandira chifukwa fupa ukadya eti nkhuku zathu zachimalawi fupa limalimba hmm. ndiye umangodya mnofu uja hmm. kutaya fupa eti ndiye ukadya fupa ukalitaya ngati uli ndi galu kapena mphaka atola ndiye umafuna kuyang'ana kuti kodi pafupa apa pali zizindikiro zoti mphakanso naye anapezako chake kapena galu anapezako chake chifukwa zimenezi zikuthandiza kudziwa kuti anthu anali ndi amphaka ndi agalu komanso phunziro lina ndikuti tizisiyako mafupa tikamadya
Eh, koma nku- kuti- nkhuku zanu kuti sika- ajowa yeye adzapeze Nku- mbiri. nku- Adzagwi- adzagwire ntchito ndiye ndiye ndiye pamankhamba yes Ish, Eh? ndinapeza zinthu zokuti sindinapeza kwina kulikonse a treasure trove anali anthu olemera Ha? Sima, iye ndi headquarters ya Kalonga. Si- osa- Osatsutsa zili m'buku.
Tatiuzani munapeza chiyani pa Iye mankhamba? kusolo ndikuuze ndiye simukagula bukhuli. Eh mungotilawitsako pang'ono. Tikufuna kumvetsetsa kuti chikhalidwe chawo chinali chotani. Una- uh, uh, Pamachitika chiyani? Yes. Ndika so chikhalidwe chawo Ehe. anali anthu okonda kusaka. Aha. ndinapeza mafupa ambiri a nyama za mitundumitundu m'buku mudaika list ya nyama zimene munapeza zimene ankakasaka nkumabwera nazo pamenepo kwambiri O, ma, mafupa aja mmatha kuonanso kuti fupa la gwape ili eh fupa la chipembere ichi nkuziwanso ngati anali wamamuna kapena wamkazi tsopano ali specialist wacho wa zimenezo

nditapeza anzanga a gulu langa ali osati akumalawi konko ndita at- atadziwa nditawuza kuti ndapeza izi pano ndikupanga study a british institute in east africa anandipasa ndalama kuti ndimulipire zoo archaeologist wa ku south africa kuti apange identify chifukwa ndi ntchito inanditengera two years two years eh, kuti akaone mafupa eh.
Fupa sikungozula basi kuona kuti a ah, fupa ili. Koma anapitirira 30,000 mafupa awo.
30,000 kupitirira ndikuti. That's why ndikunena kuti zomwe ndinapeza pa mankhamba sindinapeze kwina kulikonse ndipo mmalawi muno aliyense sanapeza. Eh. Pali zina zoti mu South Southern Africa muno aliyense wina sanapeza. Yeah. Nchifukwa chake buku ili kuti lisindikizidwe chonchi eh. sinaikepo tambala wangayi anthu akangomva university of cape town akangomva kuti akuti munthu wapeza university of cape town ndi james currey ku london uh eh. -huh. ndi boydell ku uh eh. -huh. new york yes. i don't know how kuti anaika ndalama zingati kuti apange print bukuli eh?